o nwe akụkọ m ma-akọlụ unu anyị nwetakwa testimoni ọ bụ ihe dị nnọọ mma arụ izechukwu ị ma o nwe nwaanyị pụta o bi na mba uk wee sị na ọ mụrụ ụmụaka ya na di ya gbasaa ụmụ ya na-eme isi ike ya bụ especially ndị nwaanyị a sịkwu na ọ na-abụ ya ọgụ na o nwee mbọsị o bulie nnọọ nwaanyị na ala were ike sụọ ya n'ala ọ na-ebe na ọ kpọchakwa ndị eke mbọsị ahụ ndị eke bịa nwa ya nwaanyị bochie ya ọnụ so ọ na-ebe na-ebe na-ebe ọ marọ ihe ọ ga-eme o mechie ọ fụ ka anyị na-eme matchmaker ndị chọọ ịnụ di ndị chọọ ndị chọọ ịnụ nwaanyị fa bịaba ọ nụ ka anyị na-asị ma ị dị 21 ị ga-anụ di nwa ya ahụ dị 23 so o wee sị na nwa a ga-emebinarịkwu ya nke na-etizikwu ihe kedu ụdị ihe bụ nke a? o wee jee yọcha nwa ya nwaanyị fịachaa ya aka n'isi o gbuchie ya sị ya ka fa bụlụ ọyị ya ewezina iwe na ọ ọ na-ewute ya na fa nụlụ ọgụ ị ghọtago o wee were aghụghọ ghọgbuo nwa ya nwa ya wee dịkwa mma ya na ya dị mma o wee bịa wee sị anyị mee matchmaker tinye nọmba ya o tinyezie nọmba ya ahụ ọ sị anyị gwakwa ndị ụmụ nwoke eziokwu onye ọ kara obi ya bịa nụọ nwa ya ọ chọọ ka nwa ya pụọ ya n'aka ọ chọrọ ka nwa ya mebinarị ya na ọ ka mma na mmadụ bịa nụọ ya onye igbo so o wee tinye matchmaker mbọsị ahụ wee kwuchecha eziokwu sị na nwa ya na-esekwe ganja ganja nwa ya na-ese igbo na-esekwe nna anyị nọ n'ime ọfịa and ọ bụ drop out o kwezi agụ akwụkwọ duti ịkpa ọ gwachicha anyị sisi kwukwu eziokwu ọ na-adị mma mmadụ ikwu eziokwu ị na-eme ihe i kwuo eziokwu o nwere ndị ga-alaiki gị ihe a tụkwa m n'anya o so wee m abịa mechikwa enyi a sị na o tikwe mama ya ihe na ọ na-ese ganja ganja na ọ na-ese nna anyị nọ n'ime ọfịa na ọ bụkwa graduate ee drop out mana ọ ma akwụkwọ ke nke bụ nwa a mụkwa na united kingdom o jezie na-anya bus driver m na-afụkwa na ọkwa n'ihe ọ na-alụzi bus driver and mama ya kwuo o- o tiwe mama ya ihe kwalụ mama ya igbo n'ala wee sụọ mama ya ike n'ala iji mama ya wee na-eti na-ebe na-eti na-ebe kpọkwuo ndị uwe ojii ndị uwe ojii bịa o bochikwuo ya ọnụ mama ya wee sị ha ọ kakwa mma na nwa a nụọ di ka m kelie enyi machalie gị ya ka egi ya baa m aka na a sị na onye nụọ di anya eluo onye ana especially ọ mụọ nwa anya eluo onye ana ka o chekwa ka nwa a nụọ di o wee mee matchmaker wee tinye nọmba ya sị na nwa ya dị 23 nekwe nekwe nekwe and o kwuchekwere na nwa ya na-akpa ajọ agwa ị ma na ụmụ nwoke kpọri nne kpọkpọkpọkpọ fa ebuka sị na fa like o wee sị fa bịa fa wee bịa o wee lalụ nwa ya lagalagalaga sị ya na-ekwe ndị chọta di ọkwa na ya o wee like ya nnọọ ofu onye ya na ya wee makụlụ ọfịa kwa n'arụ onye ahụ nụọ ya kịta nwa ya anya luziri ya ana o wee bịa na-ekene chukwu wee sị na nwa ya ahụ amụgo nwa ọ na-akpazi agwa ka mmadụ ọ na-akpazi agwa ka mmadụ due to o likiri onye ahụ onye ahụ wee kuulu chee nye unu afụgokwenu hee sokwolu nụ anyị kene chukwu n'ihe ọma mgbe ọ mụrụ nwa wee coolzie down ị fụgo mama ya nụnwa makwa ihe o wee sị ka nwa ya nụọ di ka ọ napụ ya nje afịa ka nwa ya ghara imebinere ya unu afụgo ọ bụ ya ka e ji abụ ụfọdụ nwa gị kobe ikpe ọ bụrụ nwaanyị ịmachafụ onye ịmachafụ onye ọ bara be di mụọ nwa ọfụ ihe mama mmadụ fụ ọfụ ihe ndị ibi efu anya elu onye a andị

ee ọ bụrụ ihe mama ya ji tee arụ ize chukwu ndị be anyị solu nụ anyị kene chukwu nye nụ anyị akara ịfụnanya ma kesakwa sikwa unu na-enechekwa ihe a unu sị good fine beautiful unu kene chukwu ndewonu ka e mesịa nụ